mpaka na aya nambala 11 ndi imene tikhale tikuyang'ana tsiku la lero mwachidule pamenepa allahu subhanahu wa taala pali nkhani imene akutifotokozera makamaka ma characteristics kapena kuti zizindikiro za anthu amene ali wokhulupirira ndipo kuti kodi anthu amenewa amene ali wokhulupirira amene ali ndi zizindikiro zimenezi apambana bwanji kapena kuti ndi opambana anthu amene zizindikiro zake zitchulidwe m'maaya 11 amene tifuna titchule pamene papawa mosataya nthawi tiyambe ndi aya namba 1 ya suratul muminun pamene allahu subhanahu wataala akuyankhula kunena kuti kad aflaha lmuminun ndithu apambana anthu amene ali wokhulupirira alladhina hum fi salatihim khashi'un anthu amene amakhuzumuka nthawi imene akupemphera yani amapemphera mwa mantha momuopa allahu subhanahu wa taala ndi khushu walladhina hum anil lagwi mu'ridun komanso anthu amene amapewa zinthu zopanda pake walladhina hum lizakati fa'ilun komanso anthu amene amapereka zaka walladhina hum lifurujihim hafidhun komanso anthu awo amene amasunga umaliseche wawo illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin kupatula kwa azikazi awo komanso adzakazi amene manja awo apeza ndipo iwo atachita, zim, atachita zimenezozo sadzudzulidwa china chilichonse chifukwa zikhala kuti akuchita ndi anthu oyenera yani azikazi awo komanso kalelo munthu ukakhala ndi maid ndithu umatha kupanga naye banja bwinobwino ndi akuyankhulanso pa aya nambala 7 kunena kuti famani bitagha waraa dhalika faulaika humul adun kuti koma ame, e, omwe angafune zosemphana ndi izi yani kupanga umaliseche wake kugwirisa ntchito zosemphana ndi azikazi ake kapena azakazi ake kukagwirisa ntchito kwa anthu ena a haramu akuti faulaika humul adun ndithu iwowo ndiwo opyola malire a allah subhanahu wa taala aya namba 8 walladhina hum liamanatihim wa ahdihim raun ndi amene amasunga malonjezo awo ndi zomwe akhulupirika nazo walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun ndi omwe akusunga mapemphero awo yani popemphera mnthawi zake ndi kutsata malamulo ake uku ali wozichepetsa ulaika humul warithun iwo ndi anthu amene ali alowa m'malo komanso anthu olandira zabwino za tsiku la qiyama alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun amene adzalandira munda wa mtendere wotchedwa firdaus munda wa pamwamba kwambiri mmenemo azakhalamo muyaya maaya 11 amenewo ndi amene tikufuna tikambirane tsiku la lero ndipo tione kuti kodi allah akutiuza nkhani yotani mwachidule allah pamenepa akutiuza kuti kupambana kuli kwa anthu okhulupirira amene zizindikiro zawo ndi zimene zatchulidwa pamenepa chizindikiro choyamba akunena kuti anthu amene amazichepesa pa swala anthu amene amakhala ndi khushu nthawi imene akutani nthawi imene akupemphera kuzipereka komanso kuzichepesa pa swala komanso munthu kukhala munthu wokhumata ndi kusiya zinthu zamasewera pa nthawi imene akupemphera ngati mmene ah, ibn abbas anamasulira aya imeneyi kumasulira kunena kuti khushu imene ikutchulidwa pamenepa akutanthauza mantha amene amakhala nawo munthu komanso ndi kuzipereka ndi kuzichepesa kumene amakhala nako munthu pa nthawi imene akupemphera swala munthu asaganize zina zilizonse pa swalapo iyayi ndipo ma scholars enanso anamasuliranso chimodzimodzi ndipo zimanenedwanso kuchokera kwa ali ibn abi talib radiyallahu anhu amene adayankhula kunena kuti ndithu khushu ikutanthauza kuti ndi khushu ya mumtima kapena kuti mantha amene munthu amakhala nawo mumtima ndipo opinion imeneyi ndi opinioninso ya ibrahim an-nakhai amenewo ndithu ndi ma scholars a tafsiri komanso hasani al-basri adayankhula kunena kuti ndithu khushu'u kapena kuti mantha apaswala anali m'mitima mwawo ndipo pa chifukwa chimenecho ankagwisa nkhope zawo pansi ndipo anali anthu ozichepesa kwa azinzawo ndipo tinene pano kuti khushu'u kapena kuti kukhala munthu ndi mantha pa nthawi imene ukupemphera kupemphera mwa mantha momuopa Allahu subhanahu wa ta'ala zimenezi amazipeza munthu yekhayo amene wachosa mtima wake kuupanga empty mu mtima mwake pa nthawi imene akupemphera wachosa zonse zimene amaganiza kaya za pa banja pake kaya ndi malonda ake kaya ndi nkhani za kuntchito nthawi imene akulowa mu mzikiti zimene zija azisiye pa khomo mumzikiti azingoganiza za allah subhanahu wataala akuti munthu amene ndi amene amakhala ndi khushuu ndi amene amapeza kuopa kwenikweni komuopa allahu subhanahu wataala ndipo akafika pa pointi imene iyi ndiye kuti munthu swala ija amayimva kukoma komanso chimakhala chinthu chosangalatsa m'maso mwake ngati mmene zinalembedwa mu hadithi

zakhala zinthu zokondedwa kwambiri kwa ineyo ndipo kuti swala ndi imene imasangalatsa maso anga kapena kuti chinthu chimene chimasangalatsa kwa ineyo ndi swala pa nthawi imene ndikupemphera maso anga amakhala wosangalala yani kuti ndimamva kukoma ndikamapemphera akuti mtumikiyu amakonda kwambiri azikazi ake komanso perefyumu komanso nthawi imene akupemphera amamva kukomamo kwambiri chifukwa chachani cha khushuu cha mantha amene amakhala nawo pa nthawi imene akutani akupemphera choncho allah akutiuza kuti wokhulupirira aliyense amene akakhala pa swala amakhala ndi mantha zoganiza zambiri sizimabwera za malonda ake za kubanja kwake china chilichonse amachisiya uko ndi kumaganiza za mulungu pa nthawi imene akupemphera akuti amene ndi amene ali wotani wopambana ndiye kenako pa aya namba 2 allah watiuza nkhani yokhudzana ndi allaghwu zinthu zopanda pake zinthu zopanda pake pamenepa laghwu ikukambidwa pamenepa ndi zinthu monga zinthu zabodza komanso zinthu za shiriki komanso machimo ena aliwonse komanso mawu ena aliwonse kapena ntchito ina iliyonse imene munthu angagwire komano yopanda phindu lililonse mkati mwakemo ku umoyo wake wa tsiku ndi tsiku komanso ingakhale m'manda akuti munthu akamapewa zinthu zimenezo zopanda pake munthu ameneyoyo ndithu amakhala munthu wopambana lero zimakhala zomvetsa chisoni ndithu asilamu akutha kumaononga nthawi pa zinthu zopanda pake zinthu zoti zilibe phindu chifukwa msilamu azigwira ntchito yoona kuti aidha apeza phindu pa dziko lapansi pano komanso tsiku la kiyama koma zimapezeka kuti munthu akugwira ntchito lero lino zoona kuti zilibe phindu lina lililonse angotaya nthawi munthu ameneyoyo sali wopambana koma amene ali wopambana ndi munthu amene amazipewa zinthu zimene zili zopanda pake ndipo aya ina mu suratul ah, alfurqani allah adayankhula kuti wa idha marru billaghwi marru kirama kuti anthu okhulupirira akamadusana kapena kuti akamadusa pamalo pamene pali zinthu zopanda pake amadusa mwaulemu zimenezozo ndi zimene allahu subhanahu wa taala akutiuza pa aya namba 2 pa aya namba 3 allah wafotokoza nkhani yokhudzana ndi zaka kuti walladhina hum lizakati failun komanso awa amene amapereka zaka pamene papa pali matafsiri awiri chifukwa chonena kuti nkhani ya zaka ndiyonena kuti inalamulidwa nthawi imene mtumiki ana, anapita ku madina ndiye mamufasirina amanena kuti kodi pamenepa akutanthauza zaka yake yachuma kapena zaka imene yoziyeretsa munthu mtima wake ndipo ma commentators ambiri kapena kuti mamufasirina ambiri anafotokoza kunena kuti iya meaning ya apapa kapena kuti tanthauzo la zaka im- pa aya imeneyi akutanthauza zaka imene imaperekedwa pa chuma cha munthu msilamu zaka imene tikuyidziwa ija yonena kuti munthu amene ali ndi chuma chochuluka akuyenera kupereka zaka pa mulingo woyenera umene unayikidwa ngakhale kuti aya imeneyi inatsikira ku makka popeza kuti lamulo la zaka linalamulidwa ku madina so ndiye kuti aya imeneyi ngakhale kuti inatsikira ku makka zaka i- isanalamulidwe koma ndithu ikukamba za zaka yokhudzana ndi chuma chimene munthu msilamu amatani amachipeza ndiyeno tanthauzo lina limene akuti likugwirizana kwambiri ndi tanthauzo loyamba lonena kuti zaka imeneyi ndi zaka ya chuma ndi lonena kuti akuti zaka imene inalamulidwa ku madina ndi zaka imene inali yokhudzana ndi nusubu kapena kuti zakatu nisabu yonena kuti chuma chimene munthu wachipeza pa chaka ndiye kuti pamene paja awerengetsere maperesentegi kunena kuti apapa ndiye kuti ukuyenera kupereka ka percentage kotereka ndipo pakhale specific amount yonena kuti o speci- a- amount iyi ngati mwachitsanzo uli ndi 1 million ndiye kuti ukuyenera kupereka 25000 akuti mtundu wa zaka imeneyi ndi umene unalamulidwa ku madina kuti anthu atani azipereka komano kupatula zimenezozo basic principle ya zaka kapena kuti chenicheni chokhudzana kapena kuti lamulo lalikulu loti anthu azipereka zaka ndithu akuti lamulo limene lolo linalamulidwa ku makka ndipo amayikira umboni wake pa su aya imene ikupezeka mu suratul an'am imene inatsikira ku makka mmene mumu muli aya imene allah adayankhula kunena kuti wa atu haqqahu yawma hasadi kuti ndithu inu muzipereka chopereka kapena kuti muzitenga chopereka ndi kumapereka chopereka chimenecho nthawi imene mukukolola zokolola zanu amawuza anthu nthawi imene anali ku makka nthawi imeneyi zaka ya nisabu kapena kuti yowerengesera maperesentiji isanalamulidwe choncho mamufasirin amamasulira kuti aya imeneyi kutanthauza zaka yake ya chuma chimene anthu amatani uh, amapereka ndiyeno mamufasirina ena amanena kuti zikhozanso kutheka kuti zaka imene ikutchulidwa pamenepa ndi zaka yoyeretsa mtima wa munthu kuchokera ku shiriki komanso nyasi za umoyo wake wa uzimu ngati imene allahu subhanahu wa taala akuyankhulira mu suratu shamsi kunena kuti qad aflaha man zakkaha ndithu wapambana munthu amene watani wayeretsa mtima wake wauyeretsa mtima wake wa qad khaba man dassaha ndipo waluza munthu amene watani waudetsa mtima wake kapena kuti waupanga corrupt mtima wake ndiye pa chifukwa chimene chichi ndithu ndiye kuti ma meaning onsewa akugwira ndithu pa aya imeneyi imene allah akunena kuti "Wal- walladhina hum lizakati failun komanso anthu amene amapereka zaka anthu amenewonso ndi anthu amene ali otani anthu amene ali wopambana chifukwa chonena kuti ndithu zaka imeneyi imayeretsa mtima wa munthu komanso chuma cha munthu chimakhala choyera chifukwa choti watani wapereka zaka chifukwa ndi mbali imodzi imene imayeretsa mtima wa munthu ndipo msilamu weni weniweni kapena kuti wokhulupirira weniweni ndi amene amaonetsetsa kuti mbali zonse ziwiri zimene tazitchulazo akhale kuti wazikwaniritsa wayeretsa mtima wake komanso wayeretsa chani chuma chake chabwino aya namba aya namba 5 Allah akuyankhula kunena kuti walladhina hum lifurujihim hafidhun komanso anthu awo amene amasunga umaliseche wawo la ilaha illallah akuti komanso anthu amene amasunga umaliseche wawo tipitirize kaye tifike pa aya namba 7 aya namba 5 walladhina hum lifurujihim hafidhun komanso anthu awo amene amasunga umaliseche wawo ndi anthu opambana illa ala azwajihim au ma malakat aimanihim kupatula kwa azikazi awo kapena a- a- azikazi amene manja awo apeza fa innahum ghairu malumin ndipo iwo sakudzudzulidwa ngati ma- umaliseche wawo atafuna kugwiritsa ntchito pa azikazi awo amene anakwatirana nawo munjira ya halali kapena azakazi awo amene ali ngati mamedi awo nthawi yakaleyo zimatheka ndithu zimenezo kuti munthu wakhala ndi medi wako umatha kupanga naye banja bwinobwino akuti apokhapo ndiye satani sadzudzulidwa famani betagha waraa dhalika faulaika humul aadun koma amene apange zosemphana ndi zimenezi ndiye kuti amenewo ndi amene ali otani wopsyola malire apapa allah subhanahu wataala akutifotokozera nkhani ya anthu amene amatani amasunga umaliseche wawo nkhani yosunga umaliseche lero lino zikumakhala zomvesa chisoni anthu nkhani yachiwerewere kumangopanga ngati ndi zinyama basi achinyamata makamaka achisilamu basi osausunga umaliseche wawo mnyamata kumangosegula malisani pena paliponse basi kusegula lisani mfuno basi azivula ma- masiketi ya asikana naye nsikana kupezeka kuti nsikana wachisilamu koma sakusunga umaliseche wake basi kumangovula pena paliponse zinthu zomvesa chisoni kwambiri we feel sorry tikamayankhula nkhani zimenezi koma ndithu it is happening zikuchitika ndithu zimenezizi zomvesa chisoni kwambiri allah akutiuza kuti amene ali wokhulupirira wopambana ndi amene amasunga umaliseche wake kutanthauza kuti munthu amene amateteza maliseche ake kuchokera ku ntchito zimene zili zoletsedwa ntchito zimene allahu subhanahu wataala waletsa munthu amene samapanga chiwerewere komanso pamenepo pakulowa nkhani ya homosexuality lero lino tikulimbana ndi nkhani yokhuzana akuti basi mwamuna akhoza kukwatira mwamuna mzake ndi kumapanga naye zachiwerewere ndi kumagona naye mkazi kumagona ndi mkazi mzake zinthu zoti ngakhale zinyama sizimachita koma enaake basi ati chifukwa choti iwo ali ndi khungu la ujeni lofira basi ati kumapanga impose malamulo ameneyo kwa anthu ma africans kapena anthu asilamu zinthu zomvesa chisoni kwambiri apa allah akutiuza kuti munthu asunge umali a- akuyenera kuti asunge umaliseche wake kuchokera ku zinthu ngati ziti ngati zimenezozo musa- munthu asapange chiwerewere munthu asapange mathanyula homosexuality munthu asapange masturbation zonsezo zikulowa mmenemomo mosamalira munthu umaliseche wake ndipo akuti munthu asapange approach wina aliyense ndi umaliseche wake kupatula kwa azikazi awo amene allahu subhanahu wa taala wapanga iwowo kukhala halali pambuyo kuti apanga nikah bwinobwino komanso anthu amene kalelo amene amapezeka kuti mwina ma captives amene agwidwa ku nkhondo azi- a- atsikana amene agwidwa ku nkhondo kapena mamedi zimatheka kalelo ndithu anthu amenewonso ukhoza kupanga nawo banja zimatheka zimenezo pamenepapa allahu subhanahu wa taala ndi zimene akutiuza zimenezi kuti munthu akuyenera kutani kusamala umaliseche wake koma lero zikumakhala zinthu zom- zomvetsa chisoni angosanduka mwa matenda kungokhala ngati matenda basi kuti lero lino ngati munthu wosapanga chiwerewere wosaupeza mtima kutsatira zilakolako ndithu kusatira zilakolako kuchiyawo timati kukosya mtima kusatizira mtima basi zimene ukufuna ukufuna kuti zimene wafuna mtima basi upange basi pezeka kuti munthu upanga zinthu zoyipa ukumulakwira allahu subhanahu wa taala ukupeza machimo ochuluka pa zinthu zoti umapanga mwinaso 5 minutes 4 minutes basi pezeka kuti munthu uzikalowa ku moto mulungu az- azingotikhululukira mulungu azingotikhululukira ndiye nkhani ndi imeneyoyo pa aya namba 8 allahu subhanahu wataala akuyankhula kuti walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun kunena kuti komanso anthu amene ma amene ma amana awo amakwaniritsa walladhina hum li amanatihim wa ahdihim raun wa ahdihim raun ndi amene amasunga malonjezo awo ndi zomwe akhulupirika nazo yani maamana msilamu wokhulupirira akuyenera kukhala munthu wosunga amana anthu akakukhulupirira chinthu china chake tachimwene tatisungireni ichi usunge ndipo tsiku limene akuzatenga azatenge chili chabwinobwino ngati mmene anakusungitsira osati uyamba ayi iyayi basi pamene nachibwereka zikakhala ndalama a basi ndalama zija nasija asime nazibwereka pena pa ah, ah, ya akhi iwe tinakusungitsa katunduyo pokukhulupirira akuti munthu akhale wokhulupirika akampanga anthu entrust, entrust ndi chinthu china chake munthuyo akuyenera kuti asapange betray trust imeneyoyo koma akwaniritse ndipo akapanga lonjezo akuyenera kukwaniritsa lonjezo limenelo osangolonjeza chinthu choti akudziwa kuti sangakwaniritse ameneyo si munthu wokhulupirira weniweni chifukwa zimenezizi ndi zinthu zimene amadziwika nazo ma hypocrites anthu mamunafikuni kunena kuti kumaonesa chisilamu pamaso mkati ali makafiri zizindikiro zake ndi zimenezo zoti amana osakwanilisa komanso bodza komanso kunama akalonjeza malonjezo osakwanilisa pali hadithi imene mtumiki adayankhula kunena kuti ayatul munafiqi thalathun zizindikiro za ma hypocrites anthu mamunafiq zilipo zitatu idha haddatha kadhaba nthawi im- imene akuyankhula zoyankhula zake zabodza wa idha waada akhlafa akapanga lonjezo amaphwanya lonjezo limenezo ndi kupangirani chakuti osakwaniriza they do not ful, uh, ama, samapanga chani fulfill wa idha utumina khana akapasidwa amana ina iliyonse amapanga betray trust imeneyo amana imeneyo samatani samakwanirisa zimakhala zinthu ndithu zomvesa chisoni kwambiri ndiye uh, pa aya namba 9 allah akuyankhula kunena kuti walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun

1 second waweramuka kenako waziponya pansi kenako wadzuka basi kumangopemphera mwachangu ngati ngati mzikiti ukugwa kapena u- mzikiti ukupya moto ayi ndithu kupemphera mwakupeza mtima bwinobwino zimene akutiphunzitsa pamenepa allahu subhanahu wataala komanso kuwerenga qur'ani mokhazikika bwinobwino komanso kuwerenga ma adhikari abada salati bwinobwino osati kungopereka salamu pomata yachiwiri munthu mwendo uli pa ujeni uli pa khomo panja apa chimene akuthamangira kubawo kapena ati azikaonera mpira la ilaha illallah ndiye pamenepa akutiuza allahu subhanahu wataala kuti wopambana ndi yekhayo amene amakwanirisa swala zake bwinobwino kuzipemphera mu nthawi yake munthu asachedwe kubawu basi kumangoisewera bawu mpaka nayo osapita ku mzikiti kumapita nthawi itatha munali kuti ati anali kubawu anali kubawu anali kumpira achimwene ibni masudi radiallahu anhu akuyankhula kunena kuti

kuswali mu nthawi yake yoyenera swala iswalidwe mu nthawi yoyenera fakultu thumma ay kenako ndinayankhula kunena kuti kenako ntchito ina ndiyiti faqala birrul walidaini ukuyenera kuwachitira zabwino makolo ako kindness to your parents faqultu thumma ai kenako ndidafunsa kuti kenako ntchito ina ndi iti faqala aljihadu fi sabilillah ndipo mtumiki adayankhula kunena kuti jihadi kapena kuti kumenya nkhondo mu njira ya allah subhanahu wa ta'ala mmenemomo ndi mmene akutiwuzira ngakhale mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama pa nkhani yotani pa nkhani yokhudzana ndi swala kunena kuti munthu akuyenera kutani akuyenera kupemphera mu nthawi yake komanso kukwaniritsa marukuu komanso masajida osapanga zinthu zimenezo mwachidule iyayi ndipo kuti muone pamenepa muwona kuti ma qualities onse a asilamu amene ali otani kapena kuti ma qualities a anthu amene ali okhulupirira pamene akutifotokozera allahu subhanahu wa taala kuyambira pa aya nambala 1 paja mpaka na pa aya nambala 9 pamenepa muona kuti ayamba ndi kukamba nkhani ya swala apanso akukamaliziranso ndi nkhani ya swala pa aya namba 1 anena kuti qad aflaha almu'minun apambana anthu amene ali wokhulupirira alladhina hum fi salatihim khashi'un anthu amene akayima pa swala amayima mwa mantha momuopa Allah subhanahu wa ta'ala ndiye muone pa aya namba 9 akunena kuti walladhina hum ala salawatihim yuhafidhun komanso anthu amene swala zawo amazisunga kumazipemphera mu nthawi yake zimene zizi zimene zikusonyezeratu kufunikira kwa swala imeneyi kuti munthu asayiseweretse iyayi ndipo mtumiki mpaka na adayankhula kunena kuti pa muhadithi ina adayankhula kunena kuti istaqimu walan tuhsu waalamu anna khaira amalikum ssala wala yuhafidhu ala lwudui illa mumin kunena kuti ndithu inu mukhazikike mukhale ndi istiqama mukhazikike pogwira ntchito zabwino ndipo inuyo mukuyenera kudziwa kuti simungathe kupanga control zimene zizi kupatula kuti mpakana mutakhazikika bwinobwino ndipo inu mukuyenera kugwira ntchito zabwino ndipo mudziwe kuti ntchito zanu zabwino zimene zili zabwino kwambiri ntchito imene ili yabwino kwambiri mwa ntchito zanu zimene mungamagwire pa dziko lapansi ntchito imene ili yofunikira kwambiri ndi swala ndipo sangasunge udhu kupatula yekhayo amene ali wokhulupirira wokhulupirira akuyenera kusunga swala kuzipemphera mu nthawi yake komanso kumakhala ndi udhu kawirikawiri osati asilamu alero basi andilibe udhu tiye tipempherere janaiza iyi andilibe udhu msilamu zachisoni kwambiri ndiye allah akunena kuti anthu amene tatchula pamenepa kuyambira pa aya 1 mpaka pa aya 9 ulaika humul warithun amenewo ndi anthu amene ali okalandira chani okalandira janna ya pamwamba mwamba alladhina yarithuna alfirdausa hum fiha khalidun amene akalowa ku jannatul firdaus ndipo kumeneko akakhala mpaka na kalekale aya imene tikumalizira tsiku la lero ndi imene iyi yonena kuti anthu amene alwarithuni imatanthauzanso pena kunena kuti inherit kukapanga inherit chifukwa chonena kuti Ah, zimakambidwa kunena kuti munthu wina aliyense analengeredwa ndithu ah, janna ndi moto kapena tisanafika ku nkhani imeneyo tione hadithi imene ikuchokera mu sahihain ah, asharifain ah, sahihain ah, yochokera mu chitabu cha bukhari ndi muslim ah, imene mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kuti

anayankhula hadithi imene ikunena kuti palibe mmodzi mwa inu kupatula kuti iyeyo aliyense mwa inu amakhala ndi malo awiri malo akujanna ndi malo aku, akumoto fa immata fadakhala nnara waritha ahlu ljannati manzilahu fadhalika qauluhu ulaika humul warithun mtumiki pomasulira aya imeneyi akutiuza kunena kuti akuti aliyense amakhala ndi malo awiri malo ena ku moto ena ku janna ndiye munthu zikazapeza kuti akazalowa ku moto ndiye akuti malo a ku janna aja azatenga anthu a anthu amene ali ku janna aja azalowa m'malo mwa iwowo pa chifukwa chimenecho pamene pamabwera aya imeneyi kuti ulaika humul warithun kuti amenewo ndi anthu amene azapanga inherit malo a ku janna zimenezizi ndithu ndi mmene tikumalizira kuti wokhulupirira azatenga malo komanso m'makomo akujanna a anthu amene ali osakhulupirira amene sakalowa kujannako koma malo ako atayikidwa kumeneko chifukwa chonena kuti analengedwa kuti ampembeze allahu subhanahu wa taala yekha osamphatikiza ndi kena kalikonse ndipo pamene iwo osakhulupirira anagwira ntchito zonena kuti zimawaletsa iwowo kukalowa ku janna ndiye kuti basi ah, malo amenewowo akalowamo anthu amene anali wokhulupirira amene anagwira ntchito zimene zinawapangisa kuti iwowo akalowe ku janna ndiye pa chifukwa chimenechocho malo amene akanalowa anthu okanira aja ndithu zikapezeka kuti malo amenewowo akukatenga anthu amene ali wokhulupirira ndi kukhala malo ndipo akagawana ndithu anthu wokhulupirira amene akalowe ku janna chifukwa chonena kuti iwowo apembeza komanso atani

kunena kuti asilamu ena azafika tsiku la chimaliziro ndi machimo ngati mapiri ndipo allah subhanahu wataala azawakhululukira asilamu amenewo machimo amenewo ndipo akuti zimachimo zimenezo azazitenga allah subhanahu wataala ndi kuwaunjikira ayuda ndi akhristu hadithi ndithu imene ikupezeka mu sahihi muslim palinso hadithi ina

Allah subhanahu wa ta'ala akuti kwa msilamu wina aliyense amene adzalowe ku janna akuti azampangira appoint muyuda kapena mkhristu ndipo zizayankhulidwa kwa iye kunena kuti ndithu uyu ndi amene akalowe ku moto ndipo kuti ameneyuyu ndi amene akukatenga malo ako amene iwe ukanalokhala ku moto ukanakhala kuti unali munthu osakhulupirira ndithu zimenezo ndi zimene timafuna tingokambirana tsiku la lero kumalizira kuti amene ali ndi qualities amene aja ndi kuti akapasidwa malipiro ochuluka kwa allahu subhanahu wa taala kukalowa ku jannatul firdaus janna imene ili yapamwamba kwambiri tikafika pamenepo tingoti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu